So le bhur dtoil cuirigí fáilte roimh Tomás Mac Uidhir. So, daoibh, níl aon draíocht ag baint leis an gcaint seo, tá brón orm, ach tá súil tar éis an tar éis an tar éis an óráid deireanach tá sibh réidh le haghaidh rud éigin níos mall So eh ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Tomás agus Bernice as ucht an seans a bheith anseo libh inniu ag an ócáid speisialta chun em agus scéal cop a a a thabhairt daoibh. So eh mar a dúirt Tomás, Tomás Mac Uidhir is ainm dom, tá mé ag obair ar feadh mo dochtúireacht eh sa Institiúid Taighde Comhshaoil i UCC agus eh tá mé anseo inniu chun labhairt libh faoi cop 21, sin Comhdháil na Páirtithe nó Conference of the Parties. So, em, tá sé, tá mé chun machnamh a dhéanamh ar cúpla de na príomh torthaí a tháinig amach ón Cop agus mar sin de, caithfidh mé beagáinín stair a thabhairt daoibh agus just beagáinín eolas faoi conas, cén am a thosnaigh sé agus cén bhliain agus eh, cad iad na, na bliantaí cáiliúla idir an bhliain sin agus 2015. So. Cad é Cop 21? Nó mar a cheap mé, dúirt m'athair, sin Garda 21 nuair a chonaic sé sin an chéad uair ach, you know, ní hé sin é, sin Comhdháil na bPáirtithe, sin é. Seo é, bunaíodh é sa bhliain 1992 ag, i Rio ag an Cruinniú Domhanda. Ag an am sin bhí, tá an, tá brón orm, tá an Cop mar chuid den UNFCCC, níl mé chun é, aon, even iarracht a dhéanamh é sin a aistriú go Gaeilge mar tá sé, you know, róchasta. Ach ag an am sin shínigh 154 tír an comhaontú. Bogann tú ar aghaidh go dtí 1997 ag cop 3 agus mar a dúirt Tomás b'fhéidir go bhfuil aithne agaibh ar an Chomhdháil Kyoto. Chuaigh sé sin i bhfeidhm sa bhliain 2015 agus lean sé ar aghaidh 2005 agus lean sé ar aghaidh go dtí 2012. Ansin i 2009 i Copenhagen bhí an-díomá ann mar, Bhí gach duine ag tnúth le cinneadh cosúil le Páras a bhí againn i mbliana ach ní tharla sé. So, chuaigh gach duine sa Cop i mbun a chuid oibre agus i 2010 agus 2012 ag Cop 16 is 18, bhí spriocanna cinnte curtha síos chun téamh domhanda a choimeád faoi bhun 2 céim Celsius agus 100 billiún gach bliain, a lán airgid a chur ann chun déileáil leis an fadhb. agus tugann sé sin suas go dtí cop 21 i 2015 i bPáras i mbliana, le aidhm chun comhaontú a socrú le haghaidh cás téamh domhanda 2 céim Celsius. So, sin é beagáinín stair agus cuireann sé comhthéacs ar an chaint seo, mar muna thuigeann tú gur obair 23 bliain é seo, ní bliain amháin, ní dhéanann sé a lán ciall. So, tá mé chun plé tríd cúpla de na príomh torthaí ón ón cop agus tá seacht gcinn anseo agus tá mé chun díriú isteach ar cheithre príomh chinn. So seo iad, teocht, airgeadas, cothromas agus laghdú astaíochta. Ar an gcéad dul síos, tá sé soiléir gur go bhfuil teocht mar cheann de na príomh torthaí mar anois, em, tá sé cinnte go bhfuil muid chun. bhuel, níl sé cinnte ach táimid chun gach iarracht a dhéanamh chun an téamh domhanda a choimeád faoi bhun 2 chéim Celsius nó 1.5 céim Celsius má táimid in ann. Chun é sin a dhéanamh tá geallúint domhanda ó tíortha saibhre ar fud an domhan chun €100 billiún gach bliain le chéile a chur isteach i bhfund mór chun go mbeidh tíortha atá i mbéal forbartha ábalta déileáil leis an bhfadhb seo mar tá sé chomh mór sin. I dtaobh cothromais de, tá freagracht ar Náisiúin Forbartha chun ceannaireacht a thaispeáint agus tá sé sin mar cheann de na príomh torthaí. Agus dár ndóigh tá laghdú astaíochta iad féin. Now tá, rinne mé mo ndícheall seo, na pictiúirí seo, rinne mé mo ndícheall iad seo a aistriú go dtí Gaeilge ach go mbeidh buaicphointe astaíochtaí gás ceaptha theasa sroichte a luaithe is féidir. Tá sé sin an-tábhachtach mar ciallaíonn sé go bhfuil muid chun gach, gach iarracht. na gásaí ceaptha theasa a ísliú díreach anois le laghdú an-tapaidh tar éis an bhliain 2050. So, cúpla de na torthaí eile, tá comhroinnt freagracht agus córas athbhreithniú cruinn againn agus sin chun cinntiú go bhfuil na tíortha atá i mbéal forbartha atá i mbaol de bharr athrú aeráide in ann an saghas to weather the storm mar a deirtear, sna blianta amach romhainn. So, is féidir linn é sin a fheiceáil. Em, so, tugann si-, tá dhá cheist againn anois le déileáil. An bhfuil a ndóthain san cop, an bhfuil a ndóthain sna torthaí sin, agus an bhfuil a ndóthain ama againn aon rud a dhéanamh faoi, más, más fiú é. So, san grafaic seo, ciallaíonn seo, tá laghdú 1 céim Celsius sin de bharr na moltaí atá againn anois ó cop 21 i gcomparáid leis an gnó mar is an cás gnó mar is gnáth nó an BAU, sin business as usual. Ach ciallaíonn sé sin go bhfuil seans maith ann go mbeidh ardú teochta de bharr téamh domhanda de 3.5 céim Celsius sa bhliain 2050 muna bhfuil breis iarracht curtha isteach díreach anois. So, you know, níl mé ag cur é sin suas chun eagla a chur ar aon duine ach sin é an you know caithfidh muid déileáil leis so caithfidh muid níos mó a dhéanamh so an bhfuil a ndóthain ama againn so níl fhios againn so sin an chéad rud agus braitheann sé so caithfidh mé míniú a thabhairt don uimhir seo i láthair an léaráid 3200 gigatonn CO2 sin an méid iomlán CO2 atáimid in ann cur suas san atmaisféar chun go mbeadh téamh domhanda coimeádta faoi bhun 2 céim Celsius

So, feiceann tú go bhfuil an ráta an-tapaidh síos anseo ag bun an chlog. So, má leanaimid ar aghaidh ag an ráta seo, cé mhéad am atá fágtha againn? Seo an níl 'fhios againn agus braitheann sé an bhfuil 22 bliain, 25, 22, 25 nó an bhfuil 85 mar sin é an aidhm, 85. Táimid ag iarraidh an an téamh domhanda a choimeád faoi bhun 2 céim amach go dtí 2100, sa bhliain 2100. So. Tá sé soiléir nach bhfuil muid ar an traic ceart anois agus tá sé an-soiléir go bhfuil laghdú an-tapaidh ag teastáil díreach anois. Ní féidir linn é seo a choimeád suas. So, sé sin ceann, saghas ceann de na príomhthorthaí a tháinig amach ón cop mar má smaoiníonn tú faoi, sin é an chéad uair a bhfuil rialtas ar fud an domhain, 195, níos beagnach 200 tíortha ag teacht le chéile chun conradh a síniú. a chuireann geallúint domhanda go bhfuil muid chun gach uile rud is féidir linn a dhéanamh chun cosc nó stop a chur leis, le an téamh domhanda, an damáiste atá i gceist leis. So, ceapaim go bhfuil, ooh, so, an, so caithfidh muid dearcadh dearfach a bheith againn mar is rud maith é seo, is rud maith é cop, like níl aon dabht gur rud iontach é.

An cheist atá agamsa ná cé, tá muidne mar chuid de chomhluadar Eorpach, an Comhaontas Eorpach, cad as a dtiocfaidh na seifteanna gur gá a dhéanamh? An dtiocfaidh sé ón Eoraip nó an dtiocfaidh sé ó ár rialtas féin? An dtuigeann tú an cheist saghas? Sea, no tuigim.
Ag na cruinnithe cop tá an Eoraip mar just mar tír amháin. So tá a lán cruinniú ann idir gach tír, tá fiche ocht tír a tagann le chéile agus cuireann siad like an aidhm atá againn ar an bhord. So nuair a téann tú go dtí an cop tá just an Eoraip agus sin é. Ansin má tá, má tá aontú ag an cop mar a bhí i mbliana, caithfidh gach eh, cad é an focal eh, ní bheidh mé in ann, na INDCs, tá siad, national plans, Agus caithfidh gach tír dul ar ais go dtí Eoraip agus abair leo is féidir linn é seo a dhéanamh nó seo é an méid is mó atá muid in ann a dhéanamh. Ansin déanann siadsan beagáinín saghas scrúdú ar na uimhreacha a thugann muidne go dtí Eoraip and then tagann siad ar ais agus tá díospóireacht ansin chun é sin a dhéanamh. So tá sé an-deacair an saghas eh, balance a fháil ansin ach tagann na tagann na spriocanna ón Eoraip é féin ansin caithfidh muid na conas a déanaimid é sin suas go dtí an rialtas in Éirinn.